mali kɔnɔ yan ani mali kɔ kan ani diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen an bɛ an ka kuranɛ emisɔn kɛnɛ kɔnɔ o la bi emisɔn in bɛna ɲɛnamaya aw balimakɛ fɛ n'o ye muhamɛd sibi ye ani an ka karamɔgɔ

Hmm, ustaz kɔni ustaz tɛ foyi ye ala ka danfɛn dɔ kɔ ka bɔ caman na an bɛ ala tanu k'a barika da ayiwa ka masa subhanahu wa ta'ala deli a k'an jidi faamuya la k'an jidi ala ɲɛsiranya la ka ɲini alahu taala fɛ baara minnu n'an bɛ wuli k'a kɛ diinɛ in baaraw kɔnɔna na ala k'u bɛɛ kɛ ala kama baaraw ye Amina ya rabi amina.
Ka kɛ baaraw ye baara minnu bɛ se n'an ye fo alijanatul firidawusi la Ala k'o nɔgɔya an ye. Amin. Ala kana sitana nɔ ye an ka baaraw la. Ala kana niyɔrɔ ye an ka baaraw la. Amin. Ne ye aw balimakɛ ye Adamu Umaru Sidibe. N ye alimami ye Mali waajulikɛlaw ka tɔnba kɔnɔna na. N ye ayiwa baarakɛla fana ye o kɔnɔ mashala o ni a ɲɔgɔn caman inshala an mago bɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen ka dugawu la ala ka bɛnsenma di an ma an ka baaraw kɔnɔna na amina ya rabi ustaz adamu sidibe an kɛlen kɔfɛ ka i tɔgɔ dɔn ani i ka baara ye min ye jamana in kɔnɔ n'o ye alimamiya ye a ka di an ye ka ɲininkali dɔ tɛngun i la kuranɛ yɛrɛ kan Alahu akibaru.
Donc an bɛ fɛ k'a dɔn alikuranɛ alikuranɛ an b'a mɛn maaw la mais alikuranɛ yɛrɛ ye mun ye? Alahu akibaru. Kurana n'i kumana k'i bɛ kurana fɔ i tɛ se ka kurana fɔ ka se a dan na.
Vraiment. Kurana de bɛ se k'a yɛrɛ fɔ. Maa si tɛ yen k'e bɛ kurana fɔ ka se a dan na

o de ye n'i ko kurana
kurana ye masa taala kumakan de ye allahu taala kumakan min n'a y'a jigin alakiraba muhammad kan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ni jibirila ka sira ye mhm. sabula ala yɛrɛ m'a di alakira ma dirɛkti la a y'a d'a ma ni jibirila ka sira ye Ni jibirila ka sira ye. A ye kumakan in don jibirila de bolo jibirila ka n'a di alakira ma alaihi salatu wasalam larabukan na.
Arabukan na.
Kumakan in donna jibirila bolo a ka n'a di cidenba in ma alaihi salatu wasalam arabukan na. Kumakan in a bɛ daminɛ ni suratul fatiha ye. a bɛ taa foori ni suratu nasi ye a sigi sigi cogoya la dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna min kan a bɛ fɔ nin de ma ko kuranna nin ni liburu wɛrɛ foyi tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ bilen ala kumakan a ye min di jibirila ma ka na di alakira ma alayhi salatu wasalam larabukan na min n'a bɛ daminɛ suratul fatiha la ka taa laban ni sura

silama kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka nin latanga a kunkolo la n'i ɲininkara yɔrɔ o yɔrɔ ko kuranna ye mun ye kuranna ye alahu taala kumakan sanuma ye ala kira kumakan tɛ e kumakan tɛ ne kumakan tɛ Oustaz kabako don dɛ. Walahi kabako.
Alahu taala kumakan don. A ye min di a ka ciden ma mhm. ni jibirila fana ka sira ye. o kɔrɔ aya kelen o kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ mhm. jibirila de jiginna n'a kelen kelen bɛɛ ye mhm. k'a di ciden ma mhm. k'a kɔrɔ fɔ a ye k'a lakalan a kalancogo la kalancogo wolonfila kalancogo tan in a bɛɛ lajɛlen k'a lakalan a bɛɛ la kelen kelen
a jiginna kun min kama kiiri minnu b'a la k'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye o de kama a tun bɛ fɔ ko jibirila tun ye kira ka karamɔgɔ ye sallallahu alaihi wa sallam donc i b'a fɔ kuranna mhm. allahu taala kumakan don mhm. kumakan min ka sanu mhm. a y'a bila ka na di alakira ma ni jibirila ka sira ye sallallahu alaihi wa sallama alakira kɛra ni ciden ye ni o kuranɛ in ye kuranɛ in suran kɛmɛ ni tan ni naani de bɛ a kɔnɔna na a bɛ arabukan de la wa a bɛ daminɛ ni suratul fatiha ye a bɛ taa laban ni suratul nasi o de ye kuranɛ ye masha Allah
hakili la faamuya sɔrɔla alikuranɛ yɛrɛ la kosɛbɛ o la Oustaz a ka d'an ye an ko kuranɛ kuranɛ sanni an ka na ɲininkali wɛrɛ la an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que kuranɛ in kalali baraji b'a la wa walima baraji t'a la ka d'a kan ne y'a faamuya i ka kuma kɔnɔ i ko kuranɛ in bɔra Alahu subahana wataala yɔrɔ ka di Jibirila ma ka na di alakira ma o dafalen don yala a kalali fɛn dɔ bɛ an ye wa allahu akbar i ka nin ɲininkali ye ɲininkali sawabamaba ye wa nin ɲininkali in dafalen don kosɛbɛ yanni an k'a fɔ fɔlɔ kuranna sara dɔ b'an ye n'an y'a kalan wa n bɛ nɔngɔn kari kɛ fɔlɔ k'a dɔn kuranna jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye silama ka ɲɛnamaya la an ye kuranna dɔn deja an y'a fɔ ala kumakan don sisan n'i sɔnna ka ban ko n dara ala la k'a fɔ ala in ye kelen ye n dara cidenba in na muhamad salalahu alayhi wa sallam k'a fɔ ala ka ciden don ka da ciden bɛɛ la ala ye minnu ci ka na an ma i sɔnna k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ yen bel et bien il existe u bɛ yen u bɛ yen u ka ɲɛnamaya bɛ ala bolo i dan b'a la k'u bɛ yen i dan b'a la tuguni k'a fɔ ala ye kumakan fɛn fɛn jigin i sɔnna nin bɛɛ ma n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn limaniya jɔsen bɛɛ bɛ maa min bolo k'i sɔnna k'a f'i ye silamɛ ye i kan ka kuranna dɔn jagoya
donc kuranɛ dɔnniya ye an bɛɛ ka wajibi an bɛɛ kan wajibi silamɛ bɛɛ kan wajibi ye sans exception mɔgɔ kelen tɛ bɔ a la
kuranna tɛ k'a fɔ n ye selisura dɔn dɔrɔn n bɛ dan o ma dɛ i kan ka kuranna kan ka dɔn de wajibi bilen don mun na n'i bɛ jamana dɔ kɔnɔ a bɛ f'i ma k'i ka jamana in sariya dɔn k'o ye jagoya ye o tɛ wa o don sinon n'i ye sariya sɔsɔ e min t'a dɔn ni min b'a dɔn aw tɛ bɔ ɲɔgɔn na ye dɛ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen jamana kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ala bon o kelen de fana ye ala ka sariya in ye n'i sɔnna ka don ala ka diinɛ in kɔnɔ ka ban diinɛ in ye alahu taala ka taasira de y'a ye min kelen bila a bɛ taa fo alijanna kɔnɔ n'i b'a fɛ k'o alijanna ɲini sira in i b'o de ɲini sira in fana tɛ sɔrɔ yɔrɔ si fo kuranna k'a f'i ye sisan mun yɛrɛ ye kuranna in ye dɛ kuranna in ye anw kandalan de ye min bɛ sira yira anw na ala y'a wele ko ni ala y'a wele ko nɔrɔ ala y'a wele ko kandala ala y'a wele ko faranfasiyafɛn min bɛ nkalon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ɔ ni nin don n'a tɛ maa min bolo o kɔrɔ tɛ k'o ye su ye o ye su ye

ka kuranna kɛ ka kira lakunu mm-hmm. o de y'a alimenter mm-hmm. i y'a ye uh-huh. kira alimentera ni kuranna ye e ni ne fana anw bɛ alimenter n'a ye jagoya n'a t'i bolo dɔrɔn kuran t'i la n'a t'i bolo dɔrɔn ɲɛnamaya t'i la n'i y'a faamuya kuranɛ y'an ka chargeur kuranɛ y'an ka chargeur de ye a banna a chargeur to yen chargeur de bɛ batiri charger kuranɛ yɛrɛ de y'an ka système électrique ye alahu akubar mari y'a faamu a tɛ tɛmɛ o kan n'i b'a fɛ sisan k'i ka telefɔni mɛnɛ Mhm. hali n'a sɔrɔ i ka batiri ka ɲi mais n'i ka elec- système électrique man ɲi fili dɔw tiɲɛ tiɲɛnen don a tɛ sɔn telefɔni tɛ sɔn alahu wa o cogo kelen de fana ye kuranɛ ye n'a t'i la dɔrɔn ni de t'i la minɛ walahi n'i t'a dɔn k'a fɔ ka d'a kan dɛ n b'a kalanni dɔrɔn tɛ o tɛ dɛ mhm. n'i t'a dɔn min b'a kɔnɔ i tɛ k'a mhm. ɲini k'a dɔn foyi t'i la ɛ eh, imagine ne bɛ se ka na sisan eh, eh, texte dɔ d'e ma français la mhm, mali constitution par exemple i b'a ta ka taa di dɔ ma duguma kalanden dɔ ma maa min bɛ a tɛ tubabukan faamu a ma droit kɛ foyi a b'a lajɛ dɔrɔn a b'a kalan i b'a fɔ a bɛ lecture kɛ cogo min mais a b'a dɔn min b'a kɔnɔ a t'a dɔn a tɛ foyi dɔn a la a kɔni b'a lecture kɛ ah, a b'a lecture kɛ ka tɛmɛ ten a mago t'a la bon n'i y'a lecture kɛ ka tɛmɛ ten an bɛna s'o ma o baraji bɛ yen baraji b'o la ale ni lecture tɔ tɛ kelen ye baraji b'a la mais i ka min dɔn fɔlɔ wajibi bilen don min bɛ ka fɔ a kɔnɔ i k'o faamu i k'o faamu o de kama karamɔgɔw bɛ tafsiri la don o don misiriw la sɛgɛnbali ɲinanbali an bɛ karamɔgɔw fo an b'u fo nin yɔrɔ la walahi an b'an ka karamɔgɔw fo surtout sa sunkalo in kɔnɔ hmm, sunkalo in kɔnɔ u bɛ sun ah, ala selifana kɔfɛ ah, fo lazara ah, i y'a dɔn selifana ni lazara ni ɲɔgɔn cɛ wagati ye repos ye kira yɛrɛ ko ten k'o ye hadamaden ka repos waati sallallahu alaihi wasallam mais u b'o repos to yen ka diinɛ lase mɔgɔw ma i y'a faamu
maa caman de bɛ yen a waatinin na mɔgɔw b'u da ka sunɔgɔ dɔw b'u da kilimatizɛriw kɔrɔ dɔw bɛ taa wantilo k'a la dɔw yɛrɛ b'u da u ka yirisumanw kɔrɔ bɛɛ n'i ta mais karamɔgɔkɛ a ye minnɔgɔ to a la ka kɔngɔ to a la f'a kan bɛ ja a bɛ taa sigi a mago tɛ maa si ka dɔrɔmɛ kelen na walahi ka kuranɛ in kɔrɔ fɔ aw ye bamanankan cɛɲi na walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ a la bɛɛ ka faamu sunkalo o sunkalo karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin k'a ka misiri la ka da o fana kan tuguni hali min tɛ sunkalo ye u b'a kɛ wa sɛgɛnbali don ɲinabaliw don nin yɔrɔ la usazi an ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen an ka docteur don an ka imamu don an b'a fo k'a barika da ale y'an dɛmɛ kosɛbɛ a y'an kalan ani foli ka kan n'o ye a sheikh wal imam a doctor Ousmane Salih Traoré masha Allah Allah subhanahu wa ta'ala y'a lajarabi nin waati in na ni kanko bana ye Allahu akbar silama bɛɛ ka dugawu k'a ye bɛɛ ka dugawu kɛ ala k'a kan lasegin a ma amina mun na n y'a ta tɔgɔma yan mhm. mali kuranɛtigi bɛɛ mali kuranɛ durusi yɔrɔ bɛɛ ka ɲɛmaaba y'ale de ye Allahu akbar a bɛ ka maa min ladurusi kuranɛ la bi o de ka ca

n bɛ min dɔn a la kosɛbɛ o ye 25 ye ko yanni 2025 cɛ kuranɛ durusila kelen ka sɔrɔ mali du bɛɛ kɔnɔ
alahu akubar i m'a faamu ah, o ni vision ye dɛ mali du bɛɛ du kelen kana sɔrɔ ko kuranɛ durusila dɔ t'a kɔnɔ karamɔgɔkɛ kalikan y'o de ye Allahu akbar a ma dan mɔgɔw ladurusili ma kuranɛ la n mago bɛ yɔrɔ min na o ye ka hakilinan dɔ ta fana hakilinan ta a kama wa a bɛ maaw dɛmɛ se bɛ minnu ye o se tɛ minnu ye o nin bɛɛ lajɛlen ka se ka kuranɛ dɔn kuranɛ ko t'ale fɛ yen seko ye Allahu akbar hali n'i wulila bi ka s'a ma karisa n b'a fɛ ka kuranɛ de durusi a b'i dɛmɛ a b'i bila ka taa a ka santiri dɔ la Allahu n y'o caman seereya a o sɛ ninnu ye diinɛ cɛbaw ye dɛ n karamɔgɔ ne n'a delila ka taa mɔpti usman salih an taara mɔpti ani mali karamɔgɔ caman mali wajulikɛlaw ka tɔnba a ɲɛmaaba bi a sheikh wal imam al khatib masha allah abu lugawiyin a sheikh muhammad traoré ala ka barika don an n'a si la bi nin waati in na fana alhamdulillah a bɛ umra la an bɛ dugawu k'a ye Masha Allah Ala ka fariw jɔlen tɛ kosɛbɛ mais o bɛɛ la alabatow bɛ sen na an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ aa Usain ninnu ye diinɛ cɛbaaw ye dɛ ninnu ye diinɛ cɛbaaw ye dɛ Alahu akbar ninnu ye diinɛ cɛ Mali wajulikɛlaw ka tɔn in u bɛ baara min na u bɛ baara min na jamana in kɔnɔ a ka Ala de b'a dɔn n bɛ Ala de deli halisa Ala ka si jan di amina yarabi cɛkɔrɔbaw b'u la dɛ sigili ka di minnu ye k'u da u ka salɔn kɔnɔ dɔrɔn ka te duman min a ka d'u ye dɛ mais u ye nin bɛɛ to yen u bɛ taa dugu kɔfɛ u bɛ taa région kɔnɔ n karamɔgɔ a tɛ k'a fɔ ko an bɛ taa si liw sanfɛ dɛ walahi u bɛ taa dɛbɛ de da dugumala la ka matilanin de da dugumala la une pilasinin bɛɛ bɛ da o kan k'a sɔrɔ kilimu ni ventilo ah, ah. ni matilanbaw ni mm-hmm.
libaw mm-hmm. o bɛɛ bɛ se ka kɛ so kɔnɔ yan mais u bɛ taa ala ko in na walahi bɛɛ bɛ da duguma a bɛ taa da dɛmɛ bɛɛ de dacogo ye kelen i ye alimami ye o i tɛ alimami ye o i ye journaliste ye o i ye ayiwa videoman bɛɛ de dacogo ye kelen i bɛ taa ka taa sɔrɔ ko an bɛ karamɔgɔ min lamɛn ni min bɛ bɔ tele la waati bɛɛ min bɛ bila hijidenw ɲɛma o de dacogo filɛ i bɛ masaya di ala ma i b'a fɔ ko nin de ye diinɛ ye allahu akbar u t'a dun maaw kun dɛ wa u bɛ taa a fɛn fɛn la c'est-à-dire u n'u yɛrɛ de bɛ taa mm. u bɛ dɛmɛni min ɲini maaw bolo an bɛna taa nin kɛ mm-hmm. ayiwa ala ko don maa min ma mm-hmm. kalan e bɛ se ka ala dɛmɛ n'i ka nafolo sira ye mm-hmm. ka ko in dɔrɔn ta en charge olu pɔsi kɔnɔna tɛ dɛ hmm. an bɛ taa voyage min kɛ tile saba voyage a tile saba voyage in k'a baara ta en charge u bɛ t'o voyage min kɛ n balimakɛ kuranna ko de don
n bɛ fɛ k'o de f'i ye kuranna ko de don usain ninnu ta ye majigi dan ye ala ka barika don i la ne ni docteur usman an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mopti mopti voyage la n tun b'o la a ye kabako dɔ de kɛ yen n bɛ fɛ k'o de fɔ yan
usain an bɛ k'i lamɛn a tun bɛ ka darisu di
a bɛ ka darisu di mɔgɔw ma a ka nin darisu in nin tun ye darisu spécial ye n bɛ ka mɔgɔw kalan de komi waajulu bɛ yen u bɛ tila ka waajulikɛlaw fana fara ɲɔgɔn kan ka tila k'olu fana kalan waajulu ɲuman kɛcogo la kira ka sunna kan sallallahu alaihi wasallam a ka kɛ maaw ɲinini ye ka na kuranna ma ala ma diinɛ ma u kana weleli kɛ ka n'u yɛrɛ ma Allahu akbar u tɛ foyi minɛ maa si la usain nin de diinɛ baara ye ala kira ye nin de d'an ma sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar n bɛna fɛn dɔ to aw bolo ma mhm. in tamassaktum bihi lan tadillu abada n'aw y'aw oh. minɛ o ma kaba a y'o minɛ k'o don aw tagaju la parce que yɔrɔ dɔ la a b'o fana fɔ addu alayha bin nawajiz a b'o fɔ yɔrɔ dɔ la n'a y'a don aw tagaju la k'aw tɛ fili bilen sahabaw k'o ye jumɛn ye a ko ko ala ka kuma kan
o dun ye jumɛn ye ala ka kuma o ye kurana de o de ye alikuranɛ ye n'ale ka taasira hakili la hakililajigin don dɔrɔn an bɛ kuranɛ kɛnɛ de kɔnɔ a banna b'o de kɔnɔ alahu ustazi maa o maa ye kurana bila i t'i dulon fɛn wɛrɛ la i fura hali k'i sigiyɔrɔ labɛn jahanama kɔnɔ

an tugur'e de kɔ an y'an ka ko bɛɛ k'e de ye an de tun bɛ t'i barika ɲini an bɛ t'i kaburu la karisa ka nin k'an ye karisa ka nin k'an ye hmm? an tun bɛ tugu min ka sira kɔ dɛ ala ko ko sababu de bɛ tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛna fɔ an t'aw dɔn aa kuma aw ni kaburu an ta anw bɛ kaburu kɔnɔ o ye diɲɛ wɛrɛ aw bɛ diɲɛ in kɔnɔ aw ma se ka kurana minɛ aw bɛ tugu anw de kaburu kɔ i y'a ye walayi nin ye kuranɛ aya de ye ni nin bɛ maa da la n'u bɛ nin faamuya yan dɛ bon nin kuranɛ aya i bɛ nin sɔrɔ maa min da o ye wajulikɛla sɛbɛla maa de ye min bɛ nin yɔrɔ fɔ perepakoma ninnu kelen si tɛ nin fɔ parce que n'u ye nin fɔ maa hakilima fɛn fɛn b'u nɔfɛ ten cucucu la walayi a bɛɛ bɛ ala yɛrɛ ɲini u bɛ fara mɔgɔw la mais o de don ala ko ko sababu bɛɛ bɛ tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu tugur'u kɔ olu jɔlen sa u jigi tigɛlen u bɛna mun de fɔ sa Aha. wa qala alladhina taba'u law anna lana karra Eh, ko n'a sɔrɔ se tun bɛ anw ye bi sa o y'a sɔrɔ u tugur'u kɔ u y'u ka diɲɛ bɛɛ kɛ u Sani tugur'u hakili kɔ. la o waati b'a sɔrɔ an sera yen o. Awa, n ko nin ye lahara kɛnɛ ko de fɔtɔ ye ten o n terikɛ U bolo y'a jɛ sisan. ahan bolo y'a jɛ kaba k'u b'a fɔ ee ni se tun b'an ye bi lahara kɛnɛ kan sa fanatabarra'a minhum an ka segin ka taa diɲɛ kɔnɔ an fana ka an tigɛ ka b'u la k'an ɲɛsin ala ko yɛrɛ yɛrɛ ma sisan kama tabarra'u minna i n'a fɔ u filɛ k'u yɛrɛ jɛya k'u yɛrɛ bali ka bɔ an na cogoya min na ala ko kadhalika yurihim a'malahum a b'o cogo kelen de la ala b'u ka baaraw yira u la hasaratin alayhim baara bɛɛ kɛra bɔnɛ ni tatiɲɛ ye u kan Ah, ok eh. i ye wari min ta k'a di karamɔgɔ ma nin dugawu nin kɛ ye nin don yan fɛ nin bɔ yan fɛ don o don e ba kalo o kalo e bɛ ka fɛn dɔ bɔ ko karamɔgɔ dɔ k'a kɛ tan e tɛ a tɛ k'e kalan ala ko la o de ye problème ye quoi. Ah, an bɛ k'an ɲɛsin karamɔgɔ min ma a si t'a fɔ an ye ko nin ye silamɛya jɔsen hmm. a si t'a fɔ an ye ko nin ye limaniya jɔsen a si tɛ se k'an kalan kuranɛ aya kelen na walahi.
aa ustaz yɔrɔ bɛ yen dɛ kuranɛ fɛnba ye dɛ kabako de don karamɔgɔ caman bɛ yan karamɔgɔ ma dɔgɔyama tɛ dɛ mais tiɲɛ a ka kunan mais a bɛ fɔ A bɛ wa fɔ. qulil haqqa walaw kana murran O de tiɲɛ kɔrɔ. fɔ hali n'a ka kunan Wala. karamɔgɔ banna si bɛ bamakɔ yan i b'u lajɔ k'u ka fatiha kalan walahi u tɛ se ka fatiha ɲuman kalan ne ni karamɔgɔ dɔ karamɔgɔ dɔ tun b'a la ka sɔsɔli kɛ yɔrɔ dɔ la don dɔ la a ko ko dɔ tɛ kuranna fan si i ye nin walayi karamɔgɔ dɔ de b'a la ka sɔsɔli kɛ dɛ epi alimami don ko dɔ tɛ kuranɛ fɛ ale ye fatiya de kalan a sera wala dɔ a ko wala dalin ee o sa filila dɔ ko a ma ko dɔ epi maa min y'a fɔ o fana ye kalanden dɔ de ye dɛ francophone dɔ don a bɛ santiri dɔ la a bɛ ka kalan kɛ kuwa o de ko a ma ko aa k'i filila k'a bɛ fɔ dɔ a ko nɔn dɔ tɛ kuranna fan si ee wa karamɔgɔ min don a dɔnnen don dɔɔnin n'i y'a tɔgɔ fɔ sisan bɛɛ b'a dɔn an bɛ tɔgɔ fɔ sisan an ka tɔgɔ to yen a ko dɔ tɛ kuranna fan si o tigi ko a ma ko a b'i n'a fɔ k'e ma taa kalanyɔrɔ la Ah, min ye nin fɔ a ma o tɛ o ma kuranɛ kɔrɔ yɛrɛ kalan daminɛ o bɛ ka harifu de kalan dɔɔni dɔɔni o ko a ma k'a b'i n'a fɔ e ma taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la ah, e b'o faamu cogo di Usazi ah Usazi nin faamuya ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mɔgɔw de tugutugulen bɛ maa dɔw kɔ walayi hali ka kuranɛ harifu kelen fɔ o tɛ se i bɛ taa seli u nɔfɛ sadiri u bɛ ka ŋunuŋunukan de fɔ u bɛ ka kuranɛ de kalan wa walima u bɛ k'u ka dugu bala dɔn dɔ de fɔ wa i t'a dɔn fɛn fɛn don n ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yan sheikh wal imam idris konate ala ka barika don a na ala ka barika don a na aa ni karamɔgɔba ye aa ala ka barika don a la sheikh n ye nafa min sɔrɔ karamɔgɔ idris konate la garantibugu n ye nafa min sɔrɔ nin karamɔgɔkɛ in na n tɛ se k'a fɔ ka ban an bɛ dugawu de kɛ ala k'u mɛn an kɔrɔ halisa u k'an lakalan diinɛ kɛnɛma na an fana k'a lase halisa ayi an bɛ kalan na halisa dɛ yɔrɔ i b'a dɔn nin karamɔgɔ ninnu b'an bolo kɔrɔ sisan sadiri an caman kɛ bɛ k'u kɛ bolokɔfɛn ye ala ka barika don i la k'a sɔrɔ mɛ hali n'u voyagera i b'u nafa ye a ban Usazi ni an bɛ ka karamɔgɔ fɛn fɛn fɔ nin ye tan ni nin kelen mhm. tununna ne la tile kelen a b'i n'a fɔ sadiri ne ma ji min a tile kɔnɔ kuwa alahu akubar ne bɛ ten de walahi wa an b'a f'i ye n kelen tɛ dɛ kalanden fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ bɛ ten a bɛɛ bɛ ten ni nin tunu karamɔgɔ kelen kelen tununna o la bi sadiri mhm. a b'i n'a fɔ u ma ji de min
aa ninnu ye diinɛ cɛbaw ye ee cɛbaw don dɛ an ka ninnu minɛ an tɛgɛ la dɛ walahi ninnu an ka dugawu k'u ye ala k'u mɛn an kɔrɔ halisa jamana in barika fɛn fɛn b'a la bi aa ninnu b'an bolo olu sababuya ala ye barika dibaa ye mɛ ninnu sababuya la walahi ko caman bɛ ala t'a k'an na dɛ aa, sa- tasuma caman bɛ faga ka ninnu to an kɛrɛfɛ dɛ walahi n'i y'a dan anw ma bi an denmisɛnnin fitinin ninnu ɛ an ka kow ka teli an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ka ko bɛɛ tiɲɛ an yɛrɛ pereselen don diɲɛ ma i y'a faamuya yɛrɛ an pereselen don diɲɛ ma mɛ ninnu ye min kɛ karamɔgɔ sheikh idris a ko an ma an ka darisu dɔ senfɛ k'u delila ka taa wajulu la burusi kɔnɔna dɔ la u taara bɛn fajiri ma u donna misiri kɔnɔ u bɛna fajiri seli karamɔgɔkɛ alimami min ye soran ta n'o ye alahu akubar an ni kalannen don a ye fatiya minɛ k'o fori virir a tilal'o la dɔrɔn a ye sadakallahu de ta karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'a fɔ a ye ko n'i y'a mankan mɛn sadakallahu la i b'a fɔ a bɛ kuranɛ kalan kan

karamɔgɔkɛ k'a ma se k'i yɛrɛ minɛ yɛlɛ bolo a ma se k'i yɛrɛ minɛ yɛlɛ bolo seli fajiri banna i ka kuranɛ dɔ da fajiri seli kɔnɔna na i tilala fatiya la kuranɛ dɔ kalan ka d'a kan e bɛ taa dugawu sadakallahu don et puis maaw jɔlen b'a kɔfɛ koyi Usa olu fana t'a dɔn u t'a dɔn i b'a dɔn Usa maaw kɛlen bɛ ka diinɛ in kɛ cogoya min na ne yɛrɛ min bɛ karamɔgɔ la n'u b'a fɔ sadiri u tɛ ka baara kɛ ni karamɔgɔ ka ladilikan ye karamɔgɔ ne hakili la karamɔgɔ ko ko ala ko k'an k'ale ɲini k'a dɔn a banna ne ma dala ni maaw bɛ ka baara kɛ a banna sadiri fɛn ɲini ka n dɔn fɔlɔ o kɔfɛ i ka n bato nka anw bɛ taa bato an m'a ɲini ɛɛ ustazi n ma ɲina dɔkitɛri osumani n b'a ka kisa kan n ma ɲina dɛ n bɛ s'a ma n bɛna nɔngɔn kari dɔ k'i ye ala ko kuranɛ kɔnɔ aya ba dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ an ka hakili to a la sadiri mɔgɔ caman de bɛ taa surprise sɔrɔ ɲɛ lahara surprise surprise ba de bɛ lahara lahara surprise ka bon surprise bɛ yen sayi n ko i y'i si bɛɛ kɛ ala bato la dɛ i bɛna taa de ka taa k'i bɛ t'i ɲun dɔ ka doni kɔrɔ quoi sadiri dɔ ka baraji kɔrɔ e b'i ta ɲini ka sɛgɛn sa i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ne ko ne ye ɲuman minnu kɛ a bɛ min de o yɔrɔ de la kuranɛ aya b'a f'i ye

ni ala y'a bɛɛ kɛ bugurijɛ ye k'a fiyɛ aa n'i y'a dɔn ni bugurijɛ kɛ tan o y'o taalen o y'o bannen o tɛ se ka minɛ bilen
dɔw ka baara bɛ kɛ ten de lahara kɛnɛ aa munna munna parce que baara kan ka bɛn mesure min ma de a y'o mesure jɛ de eh. n'i bɛ ka so jɔ n'a sɔrɔ i ka mur kan ka tilen tan n'e ye mur kɛ tan est-ce que eh, i bɛna sigi o so in kɔnɔ o so in bɛ ci de o ni so plan dir'i ma i ma so plan kɛ ten i ye so plan kɛ cogoya wɛrɛ la eh, n terikɛ a tɛ kɛ so in ye kɔni plan min dir'i ma a tɛ k'o ye bon silamɛya ye plan de ye ala kira ye plan min bɔ k'a bila mhm. ala ye plan in di jibirila ma a ka n'a di ala kira ma a y'a bɔ k'a bila mɔgɔw ɲɛkɔrɔ an kan ka an bɛ jɔ o plan in de kan pour que an k'an ka alijanna so jɔ n'i y'o jɛ dɔrɔn a kɛrɛfɛla bɛɛ ye tasuma ye k'i hakili lajigin ala kira ye hadisa dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam kɛnɛmanba sɔhihu b'a lakali k'a fɔ ko ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko ni diɲɛ sera